ɲɛkuna tv ka kunnafoni bamanankan kibaru foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la maa minnu bɛ ka an ka video ninnu partager facebook kan youtube kan ka taa bila u ka gurupubaw sanfɛ whatsapp la an bɛ foli ɲɛsin ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma abattoir kura dayɛlɛla kati kura fɛn min kɔni ye maaw ye ni u ma ko ladɔn u ye faalikɛyɔrɔ dɔ daminɛ yenni nɔ min ni u bɛ faliw de minɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa olu faga yenni nɔ k'o faliw boso k'o kɛ sogo ye sogo min n'a bɛ cɛ ka taa siradaw la ka taa feere maaw ma i n'a fɔ busew fɛn min kɔni ye kati a kɔmisariya olu de wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sa ka taa u tɛgɛ da nin maa jugu ninnu kan minnu ka baara bɛnnen don faliw faali ma ka sɔrɔ ka taa o sogo feere maaw ma u ye tɛgɛ kɛ o rɔ ka tila ka u koloman don ka taa n'u ye fanbulonda n'an bɔra yen mali transition maa ɲɛmaa n'o de ye asimu goyita ye kolonɛli cɛ dasima a wulila delikow la barisa bodofɛn min ye an ka polisilakaw ye halisa a ye pankurun d'u ma min ni o de bi pan sanfɛ drone maa minnu bɛ arafulu kɛ suw fɛ ani tilegan fɛ walasa ka se ka pan maaw sanfɛ ka maa jugu minnu b'u dɛndɛ kɛrɛdaw fɛ ka na don ka kojugu kɛ walasa olu bɛ se ka ye teliya la cogo min na ka tila ka kunnafoni teliya k'a di maa ma minnu bɛ dugu kɔnɔ walasa dan bɛ se ka siri i k'a dɔn kojugukɛlaw ka kojuguw la cogo min na mali kɛra jamana ye jamana min ni maa ɲuman ma fara ɲɔgɔn kan maa ɲumanw ma kɛ sababu ye ka se ka ɲɔgɔn tɛgɛ fila minɛ ka ɲɔgɔn kɔ kumaw dabila i k'a dɔn k'a fɔ mali jɔli bɛ gɛlɛya nka transition min ni o b'an kunna bi cɛ dasima ye min ɲɛmaa ye n'o ye asimu goyita ye i k'a dɔn k'a fɔ ale n'a ka jamakulu u bɛɛ lajɛlen bilara yɔrɔ min na bɛɛ bɛ k'i jɛniyɔrɔ fin o kama mali dɔn bɛ jamanaw cɛla bi ka kɛ jamanaba ye ka tila ka kɛ jamana ye jamana min ni a kumakan ni kala bɛ kari a kan n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa dɔgɔfiri a yira k'a fɔ an ka kɛlɛ cɛfarinw n'o de ye sɔrɔsilakaw ye u ye ta wuli foroba mugu la ka maa dɔw minɛ k'olu faa i k'a dɔn n'o ye maa juguw ye erebɛliw ka se ka maa minnu ka misiw minɛna u la dɔgɔfiri mara kɔnɔ o misi jɛkulu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye ka na di dɔgɔfiri mɛri ma walasa a bɛ se ka a segin misi tigiw ma cogo min na misitigiw nalen ka bɔ wula kɔnɔ n'o de ye fulaw ye u ye misi segin u ma amadu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan min n'o ka misi kun ka ca la kosɛbɛ u ye kuma d'a ma ale kumana k'a yira k'a fɔ a bɛ mali transition sɛbɛkɔrɔba fo a ka baara la baara min ni olu kun jigi latigɛra k'a fɔ u ka misiw tɛna sɔrɔ bilen abada jɛkulu dɔ bɛ mali kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko azima i ka dɔn k'a fɔ kun kelenna don ni maa mun dɔra n'a ye n'o de ye an ka imamu mahamudu diko ye i ka dɔn k'a fɔ a jɛkulu ɲɛmaaw ye u kan bɔ ni sɛbɛn ye ka sɛbɛn bila ka taa di an ka jamana yɛrɛ marabagaw ma ka yira k'a fɔ u bɛ ka sariya sun min falen i ka dɔn ko olu ma jɛn n'a ye ko olu jɛlen don ni min ye sariya sunkɔrɔ min bɛ mali bolo ka kɔrɔ ni mali yɛrɛ corolen bɛ o sariya sun in fɛ faransi bɛ ka i ka dɔn lakolonkɛli min kɛ mali la k'a sababu kɛ an ka sariyasun min ni o dilanna olu bara o tuma fɛ ko an ka taa o sira fɛ ko min kɔni ye an ka sariyasun kura min n'a bɛ ka dilan mali ka ɲɛtaa ni mali ka sɔrɔ bɛ min kɔnɔ ko olu de bɛ o sɛbɛkɔrɔ contre la kosɛbɛ wa o yɛrɛ y'a pibiliye pazi kan pazi min ni o bɛ rezo sosiyo kan ka tila ka u ka nimoro bɛɛ lajɛlen sɛbɛn a kan ka yira k'a fɔ kuma min ni a fɔra maa kana siga a la fiyewu a bɔra olu de da wa n'i ma da a la i bɛ se ka u wele u ka nimoro la ka u ɲininka mali transition ɲɛmaa n'o de ye asimu goyita ye kolonɛli cɛ dasima u ye dannaya min ta ka da minisirimuso kan min ka baara ɲɛsinlen bɛ mali kɔnɔ taa ni ka segin kow ma i ka dɔn k'a fɔ a ka wulikajɔ ɲɛsira an ka tɛrɛnko ma min bɛ bodogodogodo kɛ ka na kaye mara kɔnɔ ani ka taa fɔ sɛnɛgali a ye dannaya mun d'a kan muso nin ye dannaya kan in a y'a waleya barisabu don depuis 2017 mali ka tɛrɛn minɛn dɔw de sanlen dagayɔrɔ kun bɛnlen bɛ sɛnɛgali kɔnɔna ma u kun buloken bɛ yen nka nin minisirimuso in a ye cɛsiri kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la waasa ni minɛn ninnu bɛ se ka sɔrɔ ka na di mali ma cogo min na a wulila ka taa se fɛn min ye sɛnɛgali yɛrɛ a fasolamɔgɔw ma n'o de ye a gofɛrɛnaman maaw ye mun ka baara ɲɛsinlen fana don taa ni ka segin i ka dɔn k'a fɔ o baaraw ma waasa mali ka minɛn min n'a nana a ma se ka se mali la nka a dagayɔrɔ bɛnlen bɛ halisa nin waati in na sɛnɛgali jamana kɔnɔna ma mali bɛ se k'a ka minɛnw sɔrɔ cogo min na o cɛsiri kɔnɔ fɛn min ye mali ka minɛn ninnu ye tɛrɛn minɛnw olu kɔni sɔrɔla muso in fɛ ka segin n'a ye ka na n'a ye nin waati in kɔnɔ fɔ mali la yan wa muso in yɛrɛ ye kuma ta a y'a yira k'a fɔ peresidan ye dannaya mun da ale kan n'o ye transition ma ɲɛmaa ye kolonɛli asimu goyita cɛ dasima i ka dɔn k'a fɔ k'u b'u jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ a la wa tɛrɛn ka wulili la a ye welewele da ka kɛ ka ɲɛsin ka taa maaw ma maa minnu fana sigilen bɛ tɛrɛn sira kan k'o bɛɛ lajɛlen ka kɛ faamubaa ye k'a fɔ tɛrɛn sira tɛ maa sigi yɔrɔ ye barisabu n'a ye baara daminɛ maa maa de bɛ baara kɛ o yɔrɔ ninnu na baara wɛrɛ la minnu tɛ tɛrɛnsira baaraw ye ko aw bɛɛ lajɛlen ka wuli ka bɔ tɛrɛnsira kan walasa kasaara kana se ka maa si sɔrɔ ko n'o tɛ ni maa mun y'i tulo fana gɛlɛya k'i sigi k'a sɔrɔ welekan bilara i ma ko ni tɔɔrɔ mun y'i sɔrɔ f'i k'a dɔn o y'i yɛrɛ ka ɲinilen ye n'o tɛ k'u ye kumakan lase bɛɛ lajɛlen ma maa o maa sigi bɛ tɛrɛnsira la ko bɛɛ ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la barisa don ko tɛrɛn ka baaraw bɛna daminɛ ɲɛkunna tv ka kunnafoni kuncɛ la a yera k'a fɔ denmisɛnmanin dendennin dɔ den min ne a n'a barajuru bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔni yera dingɛ dɔ kɔnɔ e k'a dɔn k'a fɔ a kɛra jamana min kan o de ye nizɛri ye nizɛri jamana kɔnɔ muso dɔ de ye nin ye a ye den wolo ka tila ka taa dugukolo wuguba ka den in sɛbɛkɔrɔ tintin o yɔrɔ la nka ni si bɛ maa mun na o tɛ sa o kama sa den in kɔni y'i sen kurutu kurutu ka se k'a tɛgɛnin labɔ ka tila k'a sennin fila labɔ fo ka maaw kɛ k'a ye a yɛrɛ sɛgɛnlen tɔ foyi t'a la bilen u nana ɲɛ a ma sa ne k'a sama ka bɔ dugukolo kɔrɔ ka ji kɛ k'a ko o tuma maa minnu ka baara de nin ye e ma maloya kalo kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen la ka den min mara kɔnɔbara rɔ fo o jigin don e ka tila ka taa o fili o tuma fanga tigilamaw u bɛ sɛgɛsɛgɛli la maa mun ye nin baara jugu in kɛ waasa tɛgɛ ka da a kan foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma ɲɛkunna tv pazi suibaw ani abonnew minnu bɛ partazeli kɛ ka kɛrɛw bila an bɛ foli ɲɛsin ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma nin bɛ dan sigi an ka bamanankan kunnafoni kibaru la ne b'a fɔ aw ma k'an bɛn waati wɛrɛ la